an bɛ foli ani tanuni an b'a di aw ma ka aw sɔgɔlen to faso mali point com na k'a yira aw la k'a fɔ na sanga a na ka waati wulikajɔ an b'a kɛ kuma bɛɛ ka ɲɛsin an ka maabaw ma maa minnu bɛ yen n'u hakili juru carilen don kosɛbɛ waleya waleya ni a bɛ tɛmɛ an ka jamanaba in kan ni o nɔgɔninw na ni ka se ka wuli ka wulikajɔw kɛ u ka hakilinaw ɲini jamana taabolo la ka kɛ ni jamana jɔsenw sira dilanniw ye bi an sen bɛ an ka maaba ma ni o de ye abudulayi baba ture ye abudulayi baba ture maa tɛ ale fɔ maa ye bilen mɛ dan ye mɛ tigila ye sɔni an bɛ kuma galama an b'a tɛnkun a yɛrɛ la ni ka se k'a bila k'a yɛrɛ tɔgɔ n'a jamu fɔ an ye ka bɔ yen ka sɔrɔ ka ɲininkaliw k'u tɛnkun a la abudulayi baba ture i ni yankuma somɔgɔw bɛ di baasi tɛ i bɛ se ka i tɔgɔ ani jamu fɔ an ye ani eh, i bɛ baara minnu kɛ ne tɔgɔ abudulayi baba ture ne ye architecte ye architecte de ye maa minnu bɛ sow plan kɛ ani ka so jɔli lakɔlɔsi masɔnw ni entrepreneurw bolo o y'anw ka baara ye ah, abudulayi baba ture o bɔlen kɔfɛ an bɛ eh, fasojɔ kɛnɛ kan eh, an y'a ye k'a fɔ eh, camancɛ fanga ni o ye transition ye ani gouvernement u bɛɛ lajɛlen ka san kelen o dafara kaban hakilina jumɛn de b'i la u ka baara taabolo kan ani i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye baara minnu n'u y'a kɛ nisɔndiya sɔrɔla kɔnɔ ani majɛ bɛ minnu fana jɛ
n b'aw fo k'aw ka organe fo aw sela an fɛ yan bi ka ɲininkali min tɛnkun n na a diyala n ye sogɛli ka gouvernement o de ye san kelen sɔrɔ n'o tɛ mali transition bɛ sen na depuis août 2020 an bɛ se k'a fɔ san kelen in kɔnɔ fɛn caman kɛla hali n'a y'a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen n'olu ma kɛ an bɛ se ka ne bɛ se ka min fɔ o de ye k'a fɔ san kelen in kɔnɔ kɔfɛ an ye nimisiwasa dɔ sɔrɔ baara dɔw bɛ yen olu bɛ ye mais baara dɔw bɛ olu tɛ ye a bɛ n'a fɔ sojɔ maa min tɛ sojɔ ɲɛdɔn baara fana bɛ kɛ dugukolo jukɔrɔ n'an b'a fɔ o ma ko soubassement ale tɛ nafa don o la ale bɛ nafa don jumɛn na soubassement banlen biriki min bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan ka yɛlɛ alors que n'i ye dunya jateminɛ o de ye sojɔ yɛrɛ baara nɔgɔman yɛrɛ bɛɛ ye min ka gɛlɛn sojɔ la o ye soubassement in de ye min bɛ dugu jukɔrɔ n'a tɛ ye donc n bɛ se k'a fɔ k'an ka transition in a bɛ soubassement baara de la fɔlɔ a bɛ baara de la baara min tɛ ye o de y'a to maaw bɛ jamana in kɔnɔ o b'a la ko transition tɛ ka fɛn kɛ mais n'i ye lakɔlɔsili kɛ i b'a ye k'a fɔ ko baara caman bɛ ka kɛ o baara dɔ ye jumɛn ye n'i ma fili an ka marabagaw n'o ye président assimi an'a ka premier ministre choguel laɲini belebele ye jumɛn ye fɔlɔ fɛn min kɛra jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ k'a ta depuis mali ye indépendance sɔrɔ an ka taa fo yen sa n'o tɛ n bɛ se k'a fɔ depuis démocratie fo sisan fɛn minnugu kɛla kɛwale juguw la o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ sini o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ san wɛrɛ o ɲɔgɔn wɛrɛw kana kɛ san waati nataw la donc a bɛ fɔ o de ma ko refondation ka a refonder k'a dilan k'a bila sira ɲuman kan olu tɛ yen o mɔgɔw fɛn fɛn mana na olu kɔfɛ u ka se ka baara kɛ cogo la min na u tɛ se k'u yɛrɛ nidungɔ kɛ mais u bɛ jamana jamanadenw de sago kɛ donc u b'o baaraw de la a baara dɔw a ko tɛ an yɛrɛ bolo a bɛ an ka partenairew bolo n t'a dɔn n'a a b'a kalama diɲɛ gɛrɛnba kelen de ye diɲɛ diɲɛ kɛla duba kelen de ye sisan walasa i ka taga f'i ni dɔ de k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kelen si tɛ se ko la anw ka gouvernement de transition y'a faamu ko ka an baarakɛɲɔgɔnw caya n'a bɛ f'o ma ko diversifier diversifier les partenaires o y'a to an ka maaw wulila u sera turquie u sera chine u sera russie u sera jamana wɛrɛw la ka fara partenaire kɔrɔlen minnugu b'an bolo o kan partenariat modèle ka ca sorasi kunda o partenariatw bɛ yen jago partenariatw bɛ yen donc u bɛ o baaraw de la o baara ninnu dun tɛ ye ji jukɔrɔ baaraw de don n'i dun ko k'i b'o baaraw kɛ i bɛ maa i bɛ dɔw lakɔntan i bɛ dɔw fɛnɛ lafitinɛ adamaden n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye i mana décision fɛn o fɛn ta a bila i kun na a kɛra ɲuman ye o a mana kɛ ɲuman ye cogo o cogo dɔ bɛ sɔrɔ a bɛ jouer a bɛ don min gasi la eh, n'a y'a sɔrɔ an ka partenaire historique bɛɛ b'o dɔn o ye faransi ye o b'an bolo n'an ko k'an bɛ a diverser ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu fana tɛna u sigi ten dɛ donc o hali k'a dan o yɛrɛ dɔrɔn ma ne bɛ se k'a fɔ san kelen in gouvernement ka nin san kelen in baara réussi la parce que bi mali bonyana hali maa min tun t'a dɔn ko jamana bɛ diɲɛ na min tɔgɔ ko mali u bɛɛ y'a dɔn bi ko jamana bɛ yen min tɔgɔ ko mali kɛlɛ in ɲɛn'u bolo a tiɲɛn'u bolo bi kɔni a dɔnna ko jamana bɛ yen min tɔgɔ ko mali wa jamana bɛ yen min tɛ sɔn bilen yɛlɛ ka k'a kan donc o ye an ka souveraineté baaraw ye san kelen kɔnɔ u ye belebele k'o la maintenant asimi kɛlen président ye ka na sisan a yɛrɛ y'a ye forage kɛmɛ fila a y'o de kɛ forage kɛmɛ fila a y'o wari bɔ min sara min bɛ d'a ma a ko k'a bɛ jɛn a tilancɛ kɔ ka ji di malidenw ma ɛ forage kɛmɛ fila san kelen kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ démocratie nalen ka na se bi la san bi saba ni kɔ président bɛɛ tun ye o kɛ a san b'a sɔrɔ mali region bɛɛ mali dugu tɛ yen min ma forage sɔrɔ jiko gɛlɛya an o tun bɛ kɛ kɔfɛ an y'a ye kɔsan in na kunu ou bien kunasini usine dɔ bɛna sigi sen na min b'an ka lithium lithium de ye fɛn min bɛ kɛ ka batteries dilan o usine bɛna baara daminɛ ka lithium bɔ n'o ye an ka dugu jukɔrɔ nafolo dɔ ye o bɛ k'an ta ye an y'a ye cimenterie dɔw contrat signé la o bɛna kɛ baara ye sababu ye olu bɛna kɛ sababu ye ka baara di malidenw ma donc tiɲɛ yɛrɛ la ne bolo san kelen in wasa kɛla mais fɛn wɛrɛ fana bɛ yen san kelen in kɔnɔ n'o ye négociation ye an ni an dafɛ jamana mɔgɔw ɲɔgɔn cɛ n'o ye CEDEAO ye a baara in ma nɔgɔ dɛ aw y'a ye san kelen kɔnɔna na assises organisé la assises organiséli tɛ manamanafɛn ye dɛ o organisélen k'o réussi o fana bɛ gouvernement ka baara de kofɔ cɛsiri de kofɔ o kɛla résolution n'a bɛ fɔ a ma ko laɲini nugu fɔla o sigikafɔ in kɔnɔna na o baaraw daminɛna mais o laɲini nugu n y'o de f'i ye o caman ye baaraw de ye min nugu tɛ ye soubassement baaraw de don soubassement baaraw de don n'a fɔla ko ka tɛkisiw kalan ka falen dɔw la yɔrɔ o ye soubassement baaraw de ye o baaraw bɛ senna o maaw de kɔrɔtɔlen don donc an ni CEDEAO an taala ko san duuru sisan a yɛrɛ a ye kɔsa in na an ka minisiri bɔla ka fɔ ko san fila a bɛ daminɛ marisi kalo o fɔla yɔrɔ ma dɔrɔn a ye CEDEAO ka communiqué ye CEDEAO ka nin communiqué in u ka u kumana cogo min na i b'a ye k'a fɔ k'u tun b'a kalama i b'a ye k'a fɔ k'u ni mali bɛnkan don kuma in fɔla ni nɔgɔya ni basigi dɔ ye ko on prend acte ni CEDEAO tun ma jɛn n'a ye o tun bɛ bagabaga o tun bɛ bagabagali de kɛ donc euh, ne bolo san kelen in an bɛ se k'a fɔ ko baara kɛla ne yɛrɛ ture kɔni bolo baara kɛla donc o la abdulayi baba ture eh, an bɛna eh, ɲininkali filanan na ni o ye eh, i da magara la sisan ni gouvernement bɔra ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ ko an ka camancɛ fanga bɛ se ka lasama ka se san fila ma n'o bɛ kalo mugan ani naani a b'o kofɔ yɔrɔ i yɛrɛ hakilina ye jumɛn o la i ye faamuya jumɛn sɔrɔ ne bolo o ka ɲi ne bolo o ka ɲi i b'a dɔn depuis transition ko in daminɛna ne ni maa kelen ma sɔrɔ ka fɔ k'an sigila ka sɔsɔli kɛ fɛn min kan o ye transition durée de ye a kan ka waati min kɛ ne bolo waati in c'est pas le plus important adamaden i bɛ baara kɛ i bɛ dusu ta i bɛ baara kɛ mais n'a sera niveau dɔ la i bɛ baara kɛ ni hakili fana ye je pense que an ka transition gouvernement y'o de faamu k'a ye k'a fɔ juru samani k'a sama ka sama i t'a bila a laban bɛ tigɛ san fila min proposé la n'o ye kalo mugan naani ye n'an ni CEDEAO bɛnn'o la le 3 juillet n'o entériné la embargo bɛ wuli n'embargo wulila jamanadenw bɛ lafiya dɔɔni mais min ye nimisiwasa min ye nisɔndiya nin ko in yɛrɛ bɛɛ la malidenw ka résilience n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko résilience malidenw ka cɛsiri n'o tɛ gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ dɛ embargo ye gɛlɛya lase jamana kɔnɔ dɛ mais malidenw de sɔnna k'o gɛlɛya kun ka to u ka autorité de la transition kɔ ko walasa an ka kɛ an yɛrɛ ye mais n'a sera niveau la ni gɛlɛya sera niveau dɔ la fana a man ɲi donc u ka o bɛn ni sedeyaw ye ka waati sɔrɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati min kɔnɔna na ka kronogaramu bɔ election bɛ kɛ min kɔfɛ walasa anbarigo ka wuli an ka se ka baara kɛ i y'i da tu kronogaramu min na nin ye yala e yɛrɛ fɛ a kan ka taa ni sira jumɛn ye bon kronogaramu tɛ dɔwɛrɛ ye o n'a fɔra kronogaramu baara dɔ kan ka kɛ misalila sisan ni kalo mugan ni naani ni bɛn kɛl'o kan parce que mugan naani bɛn ma k'a kan fɔlɔ mali y'a ta de fɔ ni sedeyaw n'an bɛnn'a kan sisan chronogramme tɛ dɔwɛrɛ ye o min ni min kan ka kɛ o waatinin kɔnɔna na nin nin kalo in kɔnɔ mun kan ka kɛ kalo min bɛ da o kan mun wɛrɛ kan ka kɛ fo ka taa kalo mugan ni naani in ban walasa an ka taa élection na donc chronogramme tɛ dɔwɛrɛ ye baara minnu assises kɛlen an bɛnna fɛn minnu la ko k'o baaraw kɛ olu kan ka planifiye cogo min na nin bɛ kɛ nin waati in na nin bɛ kɛ nin waati in na nin bɛ kɛ nin waati min na o de ye koronogaramu ye kalo tile mugan dɔnku ne bolo o bɛ gouvernement de bolo u b'u ka koronogaramu kɛ u yɛrɛ b'a dɔn u bɛ se ka baara in kɛ ka nimisiwasa sɔrɔ a la cogo min na u bɛ u ka labɛn sabati o cogo la n'o ye kurunugaramu ye ka baara daminɛ n'o ye mɛ laɲini ye min ye u k'u jija n'u ye kurunugaramu min di u k'a respecter parce que an bɛ kɛlɛ min na c'est vrai an bɛ faso baara la an bɛ ka an ka kan yɛrɛ an b'o kɛlɛ la mɛ an k'an jija fɛnɛ diɲɛ fɛnɛ kana tigɛ an na n'an ye kumakan min fɔ o ka se ka bato o ye ne ka laɲini ye an ka gouvernement fan fɛ nin diyara n ye abdulayi baba ture an ka wele jaabili la an bɛ a ɲini i fɛ n'a y'a sɔrɔ folikan b'i bolo ani ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin jamana yɛrɛ taabolo ma i bɛ an b'o folikan an b'o t'i bolo ne bɛ aw fo fɔlɔ aw minnu wulila ka se n fɛ yan ka na kuma di yan ka se ka dɔ fɔ jamana ko la n b'aw fo k'aw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo n b'u fo u bɛ baara min na u ka kɔntinu a fɛ nka foli belebele ye jɔn ta ye malidenw maliden minnu sɔnna ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka fɛn bɛɛ muɲu walasa an ka faamaw kana se ka malo diɲɛ ɲɛ ma ni malidenw tun ma sɔn ka jɔ an ka otoritew kɔfɛ u tun bɛ malo koyi mɛ n'i y'a ye bi u bɛ fariya ka ko o ko kɛ parce que anw de wulila ka jɔ k'a fɔ ko an b'an ka gouvernement kɔ u bɛ baara min na u b'an bɛɛ de ka baara la donc vraiment an bɛ jamanadenw fo homme de médiaw n'o ye journalistes ye k'u yɛrɛ fo aw fana bɛ baaraba de la nin ko in na parce que walasa diɲɛ k'a dɔn ko an bɛ baara la fo aw de ka a la a cari surtout web mediaw bi baara nafa min bɛ aw la bi a tɛ hali media traditionnels bolo parce que bi téléphone bɛ bɛɛ bolo i bɛ forfait ta i bɛ kibaruyaw sɔrɔ o ye aw ka baaraw ye n'a bɛ fɔ a ma ko web media ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen fɛ hali du kelen kɔnɔ bɛɛ hakilina tɛ kelen ye waati bɛɛ o mais n'o waatiw nana an ka baara kɛ ni hakili ye walasa an kana tiɲɛni don du kɔnɔ o b'o cogo la jamana ko la dɔw bɛ yen n b'a dɔn u bɛ fɛ an ka taa joona joona élection na dɔw ka laɲini min u tɛ gouvernement yɛrɛ fɛ ne bolo bi an tɛ o yɔrɔ la an bɛ ka fɛn dɔ de ɲini k'o sigi n'i y'a mɛn ko fanga b'i bolo i bɛ ka jamana mara jamana de b'i bolo dɛ donc mali ko yɛrɛ de bɛ c'est à dire que mali ka kɛ yen l'existence même du mali o de bɛ en jeu donc a ka kan question politikiw intérêt politiki ninnu ka dɛn kɛrɛfɛ dɔɔni an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka avancer n'an ye nin transition in ban élection bɛ organiser bɛɛ bɛ taa kalafili la ni min gagnena o bɛ a ka programme exécuter mali kɔnɔ mais o b'a sɔrɔ fɛnw sigila sen na hali n'i kɛla jinɛ de ye n'i nana i b'a ta malidenw ta dabada de la n'i k'i b'a kɛ cogoya wɛrɛ la a bɛ k'i ka ɲɛkumu kan donc o baaraw de bɛ sen na donc euh, o de ye n ka laseli ye ka se bɛɛ ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka mali in bila ɲɛfɛ
nin diyara n ye abudulayi baba ture ka fara eh, faso mali com bɛɛ lajɛlen baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan an fana ka foli b'i ye sanga n'a ka waati fasojɔ kuma laseli la merci